Agus is é Gavin Waters réalt na foirne agus is é Dan Foster captaen na foirne. Tá dhá foirne cothrom agus tosaíonn an cluiche anois. Oscailt deas ar an Astráil, greim iontach ag James Dundee, tá lámh in uachtar ag Dundee, greim deas ag Pajo agus cic iontach! Tá sé liathróid ard agus greim iontach ag an gcúl báire. Cic iontach istigh sa lár na páirce agus greim ag Dan Foster. Tá sé ar ruathar. Pas ó Dan agus pas arís ó Gavin. Cad é mar chúl ag Dan Foster. Pas ó chúl báire agus greim ag Pajo. Brú iontach ó Astráil agus cic ach bloc iontach ó Gavin agus cic ach cúl ó Gavin Waters! Cic iontach ó chúl báire. Greim ag Pajo agus pas ó John Joe agus cic! Greim ag Mickey Mo agus tugann sé faoin scór ach greim ag Derek. Cic suas ar páirce ó Derek, greim ag Paddy McGee pas iontach i leith Dan Foster, cic i leith Gavin Waters agus cúl iontach! Anois, trí chúl, naoi cúilín ag an Astráil agus naoi gcúl, naoi cúilín ag Dún Dealgan. Cúig bhomaite go dtí a leath ama agus cic amach ag an gcúl báire Dún Dealgan. Drochphas Agus cúl ag Dan Foster! Cá bhfuil Joseph Lawrence? Tá sé ar an bhinse ag ithe an uachtar reoite. Sin an feadóg ar leath ama. Ceathair chúl naoi cúilín ar Astráil. Agus naoi cúl naoi cúilín ar Dún Dealgan. Is gá iad cúpla cúl. Críochnaíonn Joseph Lawrence an uachtar reoite. Cuireann an bainisteoir an cúlbáire in ionad Joseph Lawrence. Agus tá sí. Greim ag John Joe, pas agus sciobadh ag Gavin Waters! Tá sé ar a ruathar, cic go maith agus cúilín air! Banc Salem ag Joseph Lawrence! Tá sé fiúntach, gach pingin! Joseph ar a ruathar. Pas i leith Bruce Wayne. Droch-uillinn ó Dundee! Beidh sé cárta dearg. Tá Wayne gortaithe. Ionadaí ar foireann Dún Dealgan. Is é Batman an ionadaí. Cic saor ó Joseph Lawrence. Cic iontach agus cúl ag Joseph! Cic ar chúl báire ach sciorradh ar chúl báire! Tháinig Joseph ag teacht agus cic agus cúl ag Joseph Lawrence! Cad é an casadh timpeall? Ceathair chúl, naoi cúilín ag Astráil. Agus dhá chúl, naoi chúilín ag Dún Dealgan. Cic ag Derek agus greim ag Gavin agus cic! Bloc iontach ag Batman, greim ag Pajo agus pas i leith John Joe! Agus liathróid ard agus greim ag Joseph Lawrence! Léim iontach ag Joseph! Scil iontach, cad é an cúl! Cé go leor na páirce ag Derek. Greim ag Batman, scil iontach, pas le Mickey Boo. Imirt iontach, faigheann Batman an liathróid arís. Batman ar a ruathar. Tá Batman istigh ar an chúl báire. Agus thar an chúl báire. Siúlann Batman an goal san eangaí. Seo an bomaite deireanach, Cic ó Derek, greim ag Dan. Pas le Gavin ar ais le Dan imirt, iontach, sé faoin scór. Sábháil ag Joseph Lawrence, tugann sé amach, cic cumhachtach. Tá cúilín de dhíth orthu. Cad é? Cúilín! Iontach cúilín! Tá an fheadóg séidte ag an réiteoir Tarlach. Sin é! Tá an lucht tacaíochta. Tá an bua ag Dún Dealgan. An scór deireadh, ceathair cúl agus cúilín amháin ag Dún Dealgan. Agus ceathair cúl agus náid cúilín ag an Astráil, beidh an bainisteoir na Dún Dealgan iontach sásta ar fad. Cad é mar a mhothaíonn Joseph Lawrence? Bhuel, tá siad faoi choimirce ó Wayne Enterprises. Is mise Peadar McGowan. Agus is mise Ferdie O'Malley. Slán agus beannacht. Anois, is mise Ferdie O'Malley. Agus Peadar McGowan. Ach ansin, tá sé Cúl na Bliana! Uimhir a cúig, Dan Foster, tá sé goal iontach deas. Uimhir a ceathair, Batman! Is breá liom an cúl. Uimhir a trí, Joseph Lawrence. Uimhir a dó, Joseph Lawrence. Agus uimhir a haon, Joseph Lawrence arís. Figurish iontach deas.